Aw ye maa miliyɔn caman ye k'aw sigi ka Maliba TV ale ka kunnafoni senteliman o waati sɔrɔ ni ye a waati selen ye ka bɛn ni juma ye awirili kalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ Kunun alamisa n'o bɛnna awirili kalo tile mugan ani saba ma san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ ɲɔgɔndan min kɛra foroba ca ale kɔni nasira kɔni o baarako la min taara jamana ka wagande san ba fila ni mugan ani duuru musakaw la o jaabi kɔni bɔra ka bɛn ni alamisa ye min senfɛ foroba ca ni kumaɲɔgɔnya ni sigikafɔ minisiri ale y'a lase ka yira k'a fɔ ko min ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani biwolonfila ni naani olu de kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ ni ka ɲɔgɔndan sɔrɔ ɲɔgɔndanden ba bi naani ani saba ni kɛmɛ ani naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu cɛla baarada jɔyɔrɔ kɛmɛ seegin ani mugan ani naani min tun bɛ ka laɲini ni kɔni ɲɔgɔndandenw olu fɛ wa furancɛ min ni o bɛ baarada min ye maaw sɔrɔ ani baarada min ma maaw sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ Cakɛda min ɲɛsinnen don foroba ca ale ɲɔgɔndan ko kɔni o siratigɛ ma o maa ɲɛmaa ɲɛfɔli kɛ o la k'o sɔrɔla u y'a yira k'a fɔ ko san saba laban in na u y'a laɲini ni ka foroba ca ɲɔgɔndan kɔni olu kɛ jɛlenya kɔnɔ k'o siratigɛ fɛ maa o maa ma kuru tan sɔrɔ n'o ye dix de moyenne ye olu si kɔni ma se ka ɲɔgɔndan o sɔrɔ wa ko baarada kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen olu maaw fana ma se ka ye nin ɲɔgɔndan in o baaraw la k'o de kɛra sababu ye baarada kɛmɛ ani bi duuru ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de kɔni tora yen minnu ma maa sɔrɔ Jamana lakana ko nasira kɔni o gɛlɛya siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ jamana faamaw ale ni diinɛmaw olu kɔni jɛra ka kan kelen fɔ o de sira fɛ minisiri min bɛ bato ko ni diinɛ ko kɔni kunna dɔnfa Mahamadu Kone ale kɔni ye kɛnɛ kelen lasigi ka fɔ ni hakilina falen falen kɛnɛ kɔni o sigiko filanan don o baara kɔni o dayɛlɛ kunun alamisa Bamakɔ ale kafo marabolo o kɔnɔna na min sen fɛ diinɛ jɛrɛjɛkulu tɔnw ani diinɛ bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔni olu yera kɔni a ka weleda kɔni o senfɛ sinsin tun bɛ ka kɛ min kan a don kama n'u kumana o kan kosɛbɛ o ye garibudenw n'an k'o ma ko talibew olu ka tɔpɔtɔliko ni ladonni ko ani jamana kolosumali ni a basigili u kɔni kumana o de kan a don kama kosɛbɛ ni kɔni laɲini dɔwɛrɛ yaasa cogo min na ka se ka kumaɲɔgɔnya o kɔni sabati badabada o ka tɛmɛ jamana marabaaw ani diinɛmaw ni laadalamaw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛla o kɔni o siratigɛ fɛ sanga a n'a ka waati wa ko min ye nin waati gɛlɛn kɔnɔ lakana ko kɔni o sira fɛ minisiri min bɛ diinɛ ni batoko kɔni kunna ale y'a laɲini u ka sinsin koba fila kɔni kan n'o ye jamana bajuba lakananiko ani denmisɛnw kɔni olu ka ladonniko ni jamana ɲɛnamaya o basigili nasiraw Kɔkan kibaru kɔni o sira fɛ min bɛ tali kɛ Pape Léon quatorze n'o bɛ tali kɛ kerecɛnw ka maa ɲɛmaa la ale ka tile tan ni kelen taama kɔni o kun furila Guinée équatoriale jamana kan kunun ko alamisa a ye min daminɛ Algérie ni ka bɔ yen ka kunda Cameroun jamana kan ka sɔrɔ ka taa Angola ni ka a kuncɛ Guinée équatoriale a ka nin tile tan ni kelen taama in kɔni kɔnɔna na a kɔni ye basigi ni bɛn ni kelenya ni kotoɲɔgɔntala ni diinɛw ka baloɲɔgɔnkan lafiya la ani ladira ni tilennenya u ka se ka sinsin cogo min na wa a kɔni ni sifinw ni kasoladenw ni maa degunnenw caman kɔni olu ye ɲɔgɔn ye a ka taama o senfɛ farafinna gun kɔni kɔnɔna na jamana naani o kɔnɔ An bɛ taa tanzani jamana o kɔni kan yala k'a fɔ min ye maa kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de kɔni tora wulikajɔ nasira kɔni o baaraw la kalata kɔni ale kɔni o baaraw kɔni o kɔfɛ ni jaabi sɔrɔla ka di kunun ko alamisa n'o bɛnna awirili kalo tile mugan ni saba ma san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ jamana ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulutɔn fɛ min kɔni ɲɛsinnen don a ko kɔni o sɛgɛsɛgɛli ma n'o ye kalata ale kɔfɛtɔ mankan gɛlɛyaw kɔni o sɛgɛsɛgɛli ye y'a yira k'a fɔ ko maa kɛmɛ duuru ani tan ni seegin olu de ni tora jamana ɲɛmaa kalata ale jaabi kɔni bɔlen kɔfɛ wulikajɔba minnu kɛra o ko kɔni o siratigɛ la o min senfɛ ko cɛ kɛra maa kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ye musow kɛra maa mugan ani seegin ani denmisɛnnin mugan ani kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko wa ko a caman kɔni tora bana dilan kan Labitanisow kɔni olu le kɔnɔna na ko bɛ taa se fo maa kɛmɛ ani maa mugan ani kelen ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko ma a ko wulikajɔw bɛ senna yaasa ka a ko bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ hakililajigin na nin kɔni mankan bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla tanzani ale jamana ɲɛmaa kalata kɔni o de la min jaabi ye Samiya Suluhu ale kɔni kofɔ k'a yira k'a fɔ ko ale de kɛra tanzani jamana ɲɛmaa n'o ye musolaka ye ni kɛmɛsigi o kɛmɛsigi bi kɔnɔntɔn ani seegin ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko ye